Maazị Okenna Okechukwu adọ m atụ mmadụ ụjọ I give respect to onye ndu m that does not mean that m ma ajụ bụ onye ndu m ajụjụ ọ bụrụ na ụnụ aga ajụni bụ onye na-achị ụnụ ajụjụ maazị Okenna Okechukwu is here jee jụọ onye ndu anyị I am here from the day one and I'm here to ask questions it does not matter who is involved ị gaa na Biafran television that is my job to ask questions so

that means ị nwere hope na ọ ga-apụta ee eh, ee eh, wel wel wel ị ma na ihe ị na-ekwu bụ your own mind a ga-afụda nwa ibe ibe tịa ya na ngwa ngwa if i know how onye ndu ga-esi wee pụta today because onye ndu pụta that is when my voice will be more higher I wish that onye ndu ga-apụta today unu afụ that na okwu a m na-ekwu ọ bụrọ ihe a na-ekwu n'azụ and I keep on praying for him to come out then I will be saying what I'm saying in the front oge a ka unu ga-asị okay this guy is right because m na-ekwu ya unu nwere ike na-asị na mụ na-ekwu ya na onye ndu anọ outside I pray for him always every day to come out so that ka unu nụzie voice maazị Okenna Okechukwu Nnamdi Kanu must give me back my own money o o jee squander na na Kenya. He must bring that money back. Ọ kwa ife ya na-eme a just na-ebido ebido na m ma apụta full time full time ha ga-afụ that war ha chọrọ. And ọ kakwa mma ọ kakwa mma Nnamdi Kanu nọrọ na Sokoto ahụ ọ nọ. ọ kakwa mma na ọ nọrọ na sokoto ya nọkwa there o wee na-akọ wee na-acommand all this idiocy and stupidity on social media ọ ga-anọdụ ya na-akọ ya ọ mụwa bụ maazị okenna okechukwu the general nnamdị kanụ nọrọkwa na sokoto Be- just remainia na sokoto ahụ ị nọ just remain there because ị pụta rumọs efe ihe ya na-agbagharị na Facebook nke a bụ obele ya m ga-apụta full time m na-apụta full time ọ bụrụzie na this time around na m na-eje ịsupport udene ihe ga-aga kwefu ụbọchị ọbụla ndị a na-ekwu okwu n'ala Igbo a ga-achụwa ha unu criminals unu bịara ịgwa anyị na unu na-eweta anyị Biafra unu bịara ịsiphon money from Biafra people siphonsịa ego wee gaa na-agbarawa nkọ na kenya wee gaa na-eburu ụmụ nwaanyị a na-apịa nke aka jụọnụ onye ndu unu ụmụ n'one ka o nweru jụọnụ ụmụ nwaanyị n'one ka ọ tụbara ime ụmụ nwaanyị n'one ka o nweru ma udo and time eruo na ị ga-ewepụ that maazị

Uh, m ma akpọzi the the voice note because uh, is is out of use but ihe m na-agwa ụnụ bụ na ị fụrụ voice niile Metu kpọrọ there ọ maazị okenna okechukwu kwuru ya you see you see me now ihe ọbụla m kwuru hold me for that but ịmụ ihe ha etiri n'ụwa ma

Metu na-asọpọtụ DOS onye a Metu na-ekwu ihe a bụ maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-agba question now do, are you ready to listen to the voice now because o nwere ike ịghọta ya oge o bidoro and this voice m a na-akpọ here na nke Metu kpọrọ na ọ bụ nke m kwuru which is maybe like three weeks ago nke Metu kwuru ihe a bụ over three years ago for you to understand the differences now pay attention and listen to the voice please

nwa ekwensu chere dị ya chere dị ya ka onye na-ajụ m ajụ jụọ m ajụ ihe m ji agbatu ana um, my voice this voice Metu na-akpọ na have been played in many platforms i don't run away from it i don't ana m agwa ụnụ anything ọbụna m kwuru kee ebe ịgbatu ana ka o dị ajụjụ ị na-ajụ m ya which kind of which kind of person is this? ịgbatụrụ two times

anyị ihe m chọrọ ịgwa gị bụ eh, maazị Nnamdi Kanu is our sacred cow his case is no go area onye bụjukwa enyere ya ọgba anụ ọgba anụ ọsọ dịka ya aka ya adịghị ọcha so a na-aba nta maazị Nnamdi Ka-

is a no-go area that is my anger mgbe m nụrụ all these clips these voice a na-eplay eh, na na na social media o ji jekwa Kenya o jiri jee Kenya o nwere statement m mekiri and then onye na-record put me on record again ị marọ my connection with Nnamdi Kanu ọbụna Nnamdi Kanu gbuo my parents ọ pụta I will still hail him you don't know my relationship with him o nwe onye sị maazị Nnamdi Kanu ji anya eh, eh, eh, Porsche na Kenya eme nke a m sị ya na an insult ka ọ bụ to me na my leader na-anya ordinary Porsche he's supposed to be flying on private jets ị ma emenwu ihe ọ na-eme a mụbeghị onye ga-emenwu ihe ọ na-eme no matter ihe ọ sọ ya bụrụ offence ya for the fact na ọ nọ ebe ọ nọ na